akuluakulu pa 4 juni 2024 ndinabwera pano ndikuwauza amalawi mdziko muno mwalowa zigawenga za ku israeli ambiri anatukwana ndi kunyoza a week later ndege inagwa ku chikangawa pa 13 juni ndinakuwuzani boma labisa black box 5 days later akunkuyu anabwera ndi statement amalawi musadandaule black box ilipo patsogolo anasintha ponena kuti ndege inalibe black box posachedwa pompa timachenjeza alimi lazarus chakwera watenga mafuta angongole mdziko la kenya anakumana ndi akuluakulu a dziko limenero ndikuwauza kuti mutipatse mafuta tipinyolitsa ndi fodya wa alimi pamene timanena nkhani imeneyi ambiri amayesa nthabwala lero akulira timakuwapeleza wathulo osipati 175 000 pa export pamponera mwendo naye kuchisi

chifukwa iyeyu ngati reserve bank governor amayendetsa bwanji chuma mwachitsanzo january 2025 treasury inabwereka 172 billion world bank yatulutsa lipoti posachedwa akunena kuti treasury inabwereka 1.4 trillion mu bajeti yapitayi ngongole zimenezi amayenera kugula fetereza mankhwala ndi zina unfortunately anzathuwa akungodya fetereza kulibe mankhwala mzipatala akusowa so treasury ministry of finance komanso president ndi amene amayendetsa dziko economically panopa misonkho ndiyokwera katundu odula pamsika amene akuchititsa zimenezi ndi lazarus chakwera simplex chithyola komanso secretary to the treasury 2014 pamene peter amatenga boma tinali ndi forex yosakwana mwezi inflation 30% by 2017 timasunga forex ya 6 months inflation 8% ena tikamanena chonchi amayesa zibwana koma dziwani kuti kuyambira nthawi ya kamuzu palibe president anasunga forex ya 6 months ndi peter mutharika yekha anachita zimenezi mabizinesi amayenda katundu anali otchipa dpp inali ndi netiweki yamphamvu mafuta agalimoto fetereza subsidy zimapezeka osati zimene tikuona lero mafuta akugula kwa chifi wa ku nigeria agent wake vitumbiko mumba kolini zamba fetereza amene akugula ku buchale ku chipatala Akuluakulu amene amakweza misonkho m'dziko muno ndi amwenye chifukwa zikudabwisa vitumbiko akuopseza amwenye atsitse katundu amene akweza misonkho ndi mra mra ili pansi pa chakwera ndi chitchola banda akhala akukweza zinthu zaka 4 zonsezi ndiye lero amumba akuopseza amwenye does he know the system of government silogani yake akunena kuti people over politics that is fine koma chodabwisa mkulu ameneyo analandira 1.2 billion ya chinyengo kusera 20 kampani yogula mafuta ya nokma anayikako makampani 4 adax augusta cam oil hapco akusola mabiliyoni mogwirizana ndi mumba ndiye timafunsa kuti is that people over politics zaka 4 zapitazi wazilemeresa yekha anthu akudya chitedze ndimachokera kuwasiya tiye khongoni ndine mlimi wa limberifi koma ndi mmene ndionera msika mmene wachitikira ulendo unowu siutithandiza
lazarus chakwera anakweza misonkho zinthu zinadula nthawi yonseyi vitumbiko mumba akanakhala wanzeru apita ku state house akawauza purezidenti asise misonkho potero akatsisa vati akatsisa misonkho zinthu zisika osati daily kuyendera mafakitale a amwenye anthu amene akundimvetsa chisoni amangodziwa kulankhula osachita chilichonse akuyendera mafakitale a amwenye ndi kumakakamiza kuti atsitse misonkho kodi inu akumuuza munthu kuti utsitse katundu yeti misonkho ndiyokwera tiyerekeze mukugulitsa mpunga mpungawo mwaupikula 1000 pa kg ndiye akubwera nduna ndikumakukakamizani kuti muzigulitsa 800 pa kg zitheka anthu amenewa alephera kukweza masalari a ma civil servant fodya amene akugula mdola mulimi anavutika kubweka fetereza kugula fetereza mmene wadulira 130000 thumba limodzi lero akugula fodya 1 dollar akadandaula wanthu amenewa aku- akapita kumsewu akutumiza zigawenga za zikwanje ndi kumakhapa mbuyo mundakhala ndikumuuza chakwera ngongole kutenga ku Kenyayi kumapinyolitsa fodya wa alimi zikuvuta mwaonatu tsopano nyekhwedwe mwaonatu mwakhaula kwambiri ine nani akuti muzakhaula